minnu ta ye baara ko ye Ala ka baara nɔgɔya minnu ta ye bana ye Ala ka banaw kɛnɛya juru bɛ minnu na Ala ka sarali nɔgɔya garijɛgɛ gɛlɛyaw Ala k'u nɔgɔya minnu ta ye kalanko ye Ala ka kalan nɔgɔya minnu ta ye furuko ye denko Ala k'a bɛɛ nɔgɔya an bɛ dogolen n'a bangeni min bɛ lakali min tɛ se ka lakali mawuludi su bonya kama kira n'a somɔgɔw bonya kama ala ka bɛɛ haminako nɔgɔya wa an b'a dɔn ni kira ye fɛnɛ ko bi nɔgɔya ni kira ye dugawu bi jaabi ni muhamadul mustafa ye ala yɛrɛ b'i sɔn o tɛmɛnen kɔ an ka mɔgɔba caman sera yan o ye kuma n'a fɔcogo ye sinɔ mɔgɔ tɛ na mawuludu kɛnɛ kan k'i ye mɔgɔnin ye hali denmisɛnnin min wolola bi n'a bɛ kɛnɛ kan yan anw b'o jate mɔgɔba de ye sabu mɔgɔ min yɛrɛ bɛ bɔ a ka so ka na ala ko kɛyɔrɔ la mɔgɔbaya de b'a to i bɛ se k'a kɛ ni mɔgɔ min tɛ ala fɛ i tɛ kira fɛ i tɛ su ka kɛnɛ kan mɔgɔ min bɛ wuli ka na mawuludi kɛnɛ kan i b'a sɔrɔ kira de ka bon i bolo ala ka bon i bolo n'o bonyara mɔgɔ min bolo o de ye mɔgɔba ye nka an ka maaba kɛrɛnkɛrɛnnenw bɛ yan centre iranien directeur bɛ Sheikh Fati an tun ka kan dakuruɲɛ fila fɔli di a ma nka a ma tiɲɛ komi kumaw kɛra ka ban an kɔni an bɛna don wajuliw kɔnɔ a yɛrɛ b'a faamu an bɛ dugawu kɛ u ka jamana ani mali ye halisa ala k'an kan bɛn baaraɲɔgɔnya min b'an cɛ ala ka dɔ fara o kan honorable fana jara an b'a fo kosɛbɛ a ka bonya sera an ma koyita yɛrɛ n b'a fo ka bonya caman sera an ma an ti foyi kɛ fiyewu f'a k'a ka bonya kɛ o dɔrɔn tɛ a yɛrɛ farikolo a bɛ wuli n'o ye a bɛ na an mɛnna ka minisiriw ye a ɲɔgɔn ka dɔgɔ a la a man bon a yɛrɛ bolo wa yɛrɛba fɛnɛ tɛ donc an b'a fo ka tila ka premier ministre fo a tɔgɔ la ka gouvernement bɛɛ fo ka président yɛrɛ fo ala ka hɛrɛ k'an n'u bɛɛ ala k'an n'u bɛɛ dɛmɛ n y'a f'i ye n ko an ye fini minnu don mawuludi su fo k'a bila bi denkundi su la président muso de ye fini ninnu di ko ka mawuludu kɛ n'a ye ko n'ale cɛ bi mawuludu la ni maliyɛnw de b'a fɛ k'ale yɛrɛ b'a la a seko a y'a di a kɛra fini ye fini ye sutura ye ala k'an n'u sutura o la an ka mɔgɔba caman bɛ yen deja dɔw bɛ yan olu dogolen t'aw la an bɛ foli di bɛɛ ma dugutigilakaw ka foli bɛ yan. ala ka hɛrɛ k'an n'u bɛɛ ala ka haminanko bɛ nɔgɔya ala ka labanko ɲuman di an ma bɛɛ b'i fo sigida in a mɔgɔ bɛɛ b'i fo su in na walanda a tɛna kɛ walanda janba ye sabu sini an kan ka dugawu kɛ sini dugawu a barika ka bon a nafa ka bon an bɛ se k'a fɔ mawuludu yɛrɛ barika n'a nafa bɛɛ a bɛɛ bɛ dafa sini sabu bi waajuli de ye mɛ sini an bɛ se ka fɛɛrɛ ka dugawu kɛ i b'a fɔ an y'o layidu ta ka jawusanili kabiru kalan fo siɲɛ bi wolonwula fo a kelen pe dɔrɔn a kelen pe o bɛ se ka diɲɛ bɛɛ mago dila i n'a fɔ jibirila y'a fɔ kira ye cogo min ka nɛgɛ duloki to jibirila la jibirila ko k'a k'o bɔ k'a ka jawusani don ko n'a ye jawusani don nɛgɛ duloki tun bɛ kira de la

jamana in bɛ degun min kɔnɔ an b'a dɔn wa an b'a dɔn dugawu de b'a wuli adua silahul mumin dugawu de mumini ka kɛlɛkɛ bere wa ale de y'i ka defanseri ye abila dugawu tɛ bin tuma caman i bɛ dugawu dɔ kɛ e bolo a ma jaabi nka a bɛ taa jaabi ye ko wɛrɛ la nka ala b'o gundo dɔn ala k'an ka dugawu jaabi an ye dugawu kɛ jamana in sumali ko la o don jamana in a bɛ yɔrɔ min na bi a mago bɛ dugawu la wa bɛɛ ka n'a kɛ sini o sini fo siyakɛlaw olu bɛ ka don jamana in na e yɛrɛ b'a dɔn a bɛ an bɛ don min na i ko bi kadɔw ni fulaw a kɛlɛw juguyalen don a ɲɔgɔn ma deli ka kɛ mɛ sababu nana n'a ye parce que terrorisiw olu ka balawu ɲinini don u y'a dabɔ a kama fɛnɛ ka se k'an yɛrɛ dama bila ɲɔgɔn na mɛ an b'a dɔn a tɛ taa ɲɛ a bɛ ban sabu n'i ye maliyɛn bɛɛ fara ɲɔgɔn kan a bɛ fɔ maliyɛn bɛɛ ma de ko siya kelen fa kelen ba kelen sinankunya ni badenya ni balimaya de b'an bɛɛ ni ɲɔgɔn cɛ donc o kɛlɛw tɛ taa ɲɛ nka an bɛ dugawu k'a la dugawu ninnu bɛ jaabi fɛnɛ isilamisi ninnu ka ɲɛmɔgɔ gouvernement y'a jira k'a fɔ minnu tun bɛ ka na ni balawu ye fulaw ni kadɔw ni bamananw ni ɲɔgɔn cɛ ko ala y'a kɛ an ka sɔrɔdasiw ye a faga a fagara ni n ma fili kunu yɛrɛ a fagara amadu kufa donc o b'a yira k'a fɔ dugawu minnu b'a la ka kɛ a bɛ jaabi halisa an ka dugawu kɛ maa o maa ko i b'an ka jamana in ɲini ni fitinɛ yɛrɛ bi ala k'a fitinɛ segin i yɛrɛ ma maa min mana jamana in ɲini ni balawu ye ala k'a balawu da i yɛrɛ kun ala k'an ka jamana kisi halisa an bɛ foliw kɛ bugula kumana an b'a fo mɔgɔya bɛ kɛ tan ni ala sɔnna a ma anw yɛrɛ n'a bɛ ɲɔgɔn bolo bɛɛ n'i ka tanfa bɛɛ n'i ka faamuyali ni mɔgɔ min y'a faamu aa ne bɛ nin kandida in suteni ne bɛ nin perezida in fɛ bɛɛ n'i ka sira don o kɔrɔ tɛ ko an ka balimaya bɛ tiɲɛ ko an ka teriyaw bɛ tiɲɛ fo ni mɔgɔ min ta ye mɔgɔ ko de en général n'i ye mɔgɔ min kɛlɛlen politiki ko la k'a kɛ fitinɛ ni ɲɔgɔn lebu ni ɲɔgɔn dɔgɔya ye i bɛ taa sɔrɔ ko wɛrɛ de b'a kɔnɔ n tɛ karisa de fɛ par exemple ne ka kɛlɛ kun ye n tɛ IBK de fɛ jamana ko tɛ dɛ n tɛ IBK de fɛ fiyewu o la ni suwala ko ko IBK dɔrɔn n bɛ suwala fɛnɛ kɛlɛ ne tɛ sumayila de fɛ o la ni mɔgɔ min ko sumayila dɔrɔn n tɛ k'o fɛ fo ka taa n sa o de don mais n'o y'a sɔrɔ ko mali ko don i mana mɔgɔ o mɔgɔ suteni ni mɔgɔ min ye fanga sɔrɔ n'o garizigɛ donna a la an bɛɛ bi fara o de kan k'o tigi dɛmɛ u ka se ka jamana baara ka jamana kɔrɔta ka jamana tɛmɛ jamana tɔw la degun ni gɛlɛya min b'a kɔnɔ ka se k'a ban nka ni halisa k'i t'o fɛ i t'a la e dun b'a dɔn a gaɲɛna bɛɛ kan ka ko faamu bɛɛ kan ka ko dɔn aw ye mɔgɔw ɲɛ yɛlɛ ka o de yira mɔgɔw la sinɔn ɛ eh, jamana IBK nana a sɔrɔ a bɛ dɔ bolo yanni o fana ka na o y'a sɔrɔ a bɛ dɔ bolo IBK ta bi ban k'a sɔrɔ a bɛ dɔ fana bolo wa a bɛ di dɔ wɛrɛ ma donc mɔgɔ ko tɛ mali ko de don an kan ka jɛ k'an bolo di ɲɔgɔn ma opposition o majorité o an kan ka jɛ k'an bolo di ɲɔgɔn ma jamana in ka se ka taga ɲɛ kɛlɛ yɛrɛ min bɛ jamana in kɔrɔn fɛ ani mɔpiti mara la a tɛ jamanaden permettre foyi la i ka na ni fitinɛ wɛrɛ ye ka fara nin kan tugun an ka jɛ an ka solution ɲini nin n'a y'a sɔrɔ a bɛ faamu o de la minisiri bɛ yan bɛ profiter ka ci dɔ s'a ma jenɛsi ka minisiri de balaw bɛ yen dɛ minisiri balawba de bɛ yen jenɛsiw diminen don kɛlɛ yɛrɛ yɛrɛ bɛ yen u yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ jenɛsi min ko k'an bɛ maakɔrɔbaw bonya jenɛsi min ko k'an bɛ sijɛw bonya Zɛnɛsi min ko k'an bɛ faamaw t'u danbe la u ka baara kɛ o zɛnɛsi ani zɛnɛsi min ko ko anw b'an ta kɛ faneni ani baneni an tɛ dugutigiw bonya tugun an mago tɛ alimamu la karamɔgɔw yɛrɛ kɛrɛbɛtɛ mɔgɔba t'an bolo an tɛ maa bonya olu bɛ ka kunkari ɲɔgɔn na dɛ hali bi sisan kɛlɛw bɛ kɔfɛlaw la hali bi an bɔra kibaruyaw kalama kɛlɛw bɛ jeunes yɛrɛ dama u bɛ ka wuli ka ɲɔgɔn kɛlɛ mais n bɛ fɛ k'a fɔ minisiri ye dɔrɔn olu de bɛ se k'a ban sabu n'i ye yiri n'i ye yiri falennen ye n'i y'a bolo tigɛ cogo o cogo a bɛ laban ka falen nka n'i ye yiri dili bɔ a bɛ o yiri ko bannen. kojugu fanga dɔrɔn de bɛ se k'a s'a dan na k'a ban pewu donc ale min ye jeune ka minisiri an bɛ fɛ u k'u jɔ u jɔyɔrɔ la dɔrɔn sariya min bɛ yen ko mɔgɔw kan ka ɲɔgɔn bonya mɔgɔw man ka ɲɔgɔn dɔgɔya o sariya ka appliquer dɔrɔn sinon n'a ma appliquer an ɲɛ bɛ ko dɔ natɔ la an b'a fɔ ɲɔgɔn ye sini dɛ parce que a tɔ bɛna kɛ kɛlɛ de ye. ani fitinɛ bamakɔ fɛnɛ parce que mɔgɔ b'i neni k'i dɔgɔya k'i jaga ka nkalon jugu sugu bɛɛ da i la i bɛ taa n'a tigi ye fanga la u t'a minɛ o b'a bila u b'a minɛ n'u y'a minɛ u b'a bila i yɛrɛ ɲɛ wa u bɛ tila k'a fɔ tuguni ko sariya yɛrɛ la ko nenini yɛrɛ ko fɛn t'a la yɛrɛ juge dɔ yɛrɛ de fɔ anw ye. ko nenini ko peine t'o la yɛrɛ an bɛ nin kabako ye mais ni mali tɛ a tɛ kɛ diɲɛ jamana si la sabu faamaw sabalila ka tɛmɛ sabali ye tiɲɛ ni jamana bɛ ci sabali min na sabali man ka k'o la cogo parce que n b'a dɔn a mɛn o mɛn anw yɛrɛ bɛ sabali de ɲini mɔgɔw fɛ mais a mɛn o mɛn mɔgɔw bɛna révolte ɲɔgɔn kanma aa jeli kana na bɔ ala ka ɲi donc n'olu y'u jɔ u jɔyɔrɔ la ni min y'a kɛ nenni ye manamanakan fɔ ye n'o dan sagolen fanga ka dan dɔ sigi a la dɔw yɛrɛ ta ye dɔrɔn an ka kuma mɔgɔw k'an ye kuma la k'an bɛ nenni na objectif yɛrɛ tɛ kuma la jamana kuma tɛ karisa y'i pari ni mobili b'a bolo ni muso b'a bolo a y'a kɛ tan a finna a jɛra kuma yɛrɛ bɛɛ filɛ yɔrɔ nin tɛ jamana ko tugun ni mɔgɔ bɛ kuma minisiri kan n'i ko ko minisiri baara dɔ dira a ma a ma se k'a kɛ n'i y'o tiɲɛ fɔ minisiri o bɛ faamu mais minisiri fa tɔgɔ a ba tɔgɔ ye nin a musow tɔgɔ ye nin a denw tɔgɔ ye nin a ye ɲamɔgɔden sɔrɔ a y'a kɛ tan a y'a kɛ tan o bɔra minisiriya kɔnɔ dɛ o donna sira wɛrɛ kan bon an dun bɛ ka taa taabolo min kan n'an tora tan a man ɲi bon bɛɛ dun bɛ se ko dɔ la Ablaye bɛɛ bɛ se ko dɔ la dɛ jeunesse sera ne ma bilahi. u ko ko an ka kuma kɔnɔ tɛ k'olu ser'u dan na dɛ k'u ser'u dan na wa olu tɛna mɔgɔ wele polisi la tugun olu tɛna mɔgɔ wele gendarmerie la ko hali n'olu bɛ minɛ ka don kaso la k'olu tɛn'u sigi k'u ka dugutigiw nenitɔ ye tugun k'olu tɛn'u sigi tuguni k'u karamɔgɔw nenitɔ ye k'u ka alimamu datɔ ye lɛfɛ kɔnɔ ko walahi olu t'u sigi tuguni ka u somɔgɔ dɔ nenitɔ ye k'o ye minisiri ye walima o ye faama ye ka taa nkalon jugu ta ka da i la k'u tɛ u sigi k'a lajɛ tugun hali n'u ni bi to a la k'u t'a to yen ɔ n'an bɛ ka t'o taabolo kan a tɛ kuma Justice k'a ka baara kɛ dɔrɔn, siga t'o la, ni min ye dan sago a ka jira i la i ye dan sago, anhan, ne tɛ fɛ ka janya nin kuma kan yɛrɛ, naamu, n b'a dɔn minisiri b'a faamu, siga t'o la, faamuden don, a diyara, min bɛ da o yɛrɛ kan, anhan, u b'a dɔn, siga t'o la, wa min bɛ ka da bɛɛ kan bi, anhan, bɛɛ ɲɛ b'a la, ee, Alahu akibaru, jamana tɛ se ka to tan dɛ, ayi jamana sariya ka kan ka appliquer sariya sɔsɔlaw siga t'o la siga t'o la o de kun na ala ka hɛrɛ k'an n'u ye amin o la Ablaye an sigira n y'a f'i ye n ko sini o ye dugawukala ye ni ala sɔnna ma siga t'o la donc an bɛna tɛmɛ ni walanda ye ni tulo garisɛgɛ kɛra min ye o bɛ n'a mɛn inshallah an b'an ka mɔgɔ bɛɛ fo mɔgɔw bɔra yɔrɔ o yɔrɔ la dugu o dugu la fan o fan an bɛ bɛɛ fo ala ka hɛrɛ k'an n'u bɛɛ donc an b'a fɔ Cheikh Kanta ye a ka labɛn ka tɛmɛ ni walanda ye an ye walanda min labɛn zamzamiyu kan makiyul madaniyu kan

jurumu bɛ kafari mɛlɛkɛ min bɛ yan o hadamaden tɛ ala yɛrɛ ka sebaaya kɔnɔ a b'a ka ŋaniyaw sigi a b'aw mafa ka aw sigi ka lamɛnni kɛ k'i nakun dɔn k'i nakun ye alakira ko de wa mɔgɔ min nakun ye alakira ko ye o ma pɛridi O la an b'a fɔ Kanta ye, anhan, a ka tɛmɛ ni walanda ye, siga t'o la, Seku, anhan, A'uudu bilaahi mina sɛyitaani rajiim. a ko an bɛ tanga ɲini setigi Ala fɛ, anhan, Taliba masa min bɛ mɛnni kɛ mɛnni dulon tɛ fɛn na, Ala min bɛ yeli kɛ yeli dulon tɛ fosi la, siga t'o la, yarabi o Ala ye tanga don an ni sitanɛ cɛ. amin, bisimilahi rahmani rahim. a ko an bi kalan daminɛ k'a fɔlɔ fɔlɔ yan. Ablaye k'a jujɔn ni faamaw ka faama tɔgɔ ye. setigiw ka setigi. hayyun kayyumun. ɲɛnɛma min jɔlen bɛ n'a yɛrɛ ye. ɲɛnɛma sabali. o de ye ala ye. ale de jɔlen don n'a yɛrɛ ye danfɛn bɛɛ mago b'ale de la kana siga o la fiyewu ala y'a yɛrɛ fɔ kul huwalahu kɔnɔ k'a ban pewu n ko ala y'a yɛrɛ fɔ kul huwalahu kɔnɔ k'a ban pewu a ko cogo di.

nɛgɛ don wa mɔgɔ don wa a fɔ an y'an k'a dɔn a ko kul a f'u ye huwalahu ale de ye ala ye kamanagwan masa min ka ko cogo ma dɔn Ablaye ala cogo dɔnnen tɛ a bɛ sɔn ka jugufin sɔn ka nin kɛ fantan ye k'o dɛsɛ a bɛ sɔn ka jugu kafiri kɛ faama ye setigi ye ka nin mumini kɛ sentan dɛsɛbaatɔ ye o de ye ala ye min tɛ dɔn ahadun kelen ka kelen asomadu jigi bi sɛmɛ min na i m'a ye ale de ye ala ye jigi bɛɛ bi da ala min kan lam yalid a ma fɛn wolo wa lam yulad fɛn yɛrɛ m'a wolo wa lam yakun lahu kufuwan ahadun wa bɔɲɔgɔn fɛn foyi ti ala la k'a fɔ ko hakili bi fɛn dɔ sɔrɔ k'o ye ala ye la abada o ti yen tuma dɔw la miiri dɔ bɛ na sitanɛ bɛ kulonkɛ hadamaden na a b'a f'i ye tuma dɔw la i n'a fɔ ala ye cɛkɔrɔba dɔ ye walima kabanɔgɔ de don walima kulu dɔ de don walima mɔgɔ jan don mɔgɔ surunman don n'o nana i la dɔrɔn kuluwalahu kalan o kɔrɔ ko sitanɛ bɛ ka kulonkɛ i la fɛn fɛn bɛ miiri ko hakili b'a sɔrɔ o tɛ ala ye lesa kemislihi sheyun wa huwa samiul basiru ala ni foyi ti kelen ye wa mɛli masa don yeli masa don o la aw ni sindini ni ala kɔrɔtalen tɔgɔ la i bɛ ala ye ka sɔrɔ i ma taa yɔrɔ jan u ye seyidina ali ɲininka ko a bɛ ala ye wa a ko ko ale tɛ fɛn min ye k'ale t'o bato K'ale tɛ fɛn min ye k'a t'o bato ɛ o ko cogo di ɛ ko ala bɛ ye ni ɲɛ ye wa ko la ɲɛkisɛw t'a ye nka dusukunw b'a ye ala dusukunw b'a ye cogo di ni ala ka kɛwale ye n'i ye so kɔni jɔlen bannen i b'a dɔn mansɔn y'a jɔ n'i ye sɛsi dilannen i b'a dɔn sudɛriw y'a kɛ kana sika a la fewu n'i ye armɔri bannen minizew bolonɔ don wa n'i ye adamaden jɔlen ye ka dugukolo ye ka kuluw ye ka kalo ni tile ye ka dolow ye i n'a dɔn ko ko dɔ y'o fana bila yen ɔ jɔni de y'a perezante o la minizew wa tayɛriw wa faama jumɛn faransi wa etazini wa irisila wa g5 walima g6 walima g7 jɔni de y'i perezante k'ale de ye kabakolo dulon k'ale bɛ tile bɔ k'ale de ye dolow bila sanfɛ jɔni de y'i perezante o la kadirul muktadiru khalikul bariul musawwiru ale de tɔgɔ alahu jalla jalalu e bɛ ala ɲini yɔrɔ min na e t'a ye kuma dɔ la dɔ bɛ ban ko n'i bɛ kodɔn ko kodɔnna kan ka miiri de mɛ ale ɲinɛna ko kodɔn dabaga ala bɛ yen kodɔn tɛ se k'o ala sɔrɔ n'a ka kodɔn ye kɔni yɔrɔ min ye ala jɛ i ka dan ye i bɛ dan yen. n'i y'a mɛn kodɔn hakili faamu ɔ n ko ko dɔ de y'o fana bila yen ɔ yanni o kodɔn n'o faamu n'o o hakili ka na n ko ala tun bɛ yen o la ni a ye ala diya u ka ale ye cogo min na k'a sɔrɔ cogo min na a b'a sɔrɔ yen n'a m'a diya cogo min na a t'a sɔrɔ yen o kɔrɔ ye mun ye dɔw ko ko sɔminan duuru ne bɛ nin f'e ye tuma bɛɛ ko n'o tɛ fɛn min sɔrɔ dɔrɔn k'o kɔrɔ k'o fɛn tɛ yen a bɛ sɔminan duuru n'o tɛ fɛn o fɛn sɔrɔ o tɛ yen sɔminan duuru ɲɛ k'a ye tulo k'a mankan mɛn da k'a goût dɔn maga ka k'a la walima a kasa ka sama ko n'o duuru fɛn o fɛn t'o kɔnɔ k'o tɛ yen mais o jaabi ka nɔgɔn kojugu parce que fɛn fɛn min bɛ adamaden yɛrɛ la marcher n'o tɛ adamaden na adamadenya bɛ ban k'i jɔlen to i sen fila kan n'o ye hakili ye Sɔminan duuru t'o ye ni ko ye. Hakili ti ye ɲɛ la. Maga ti k'a la. A kasa ti sama. A goût dɔnnen tɛ. A filɛ o tuma na a ti kuma. Nka a bɛ yen. Bɛɛ sɔnna a ma ko a bɛ yen. Ni hakili t'i la i tɛ se ka ŋaniya siri. O tuma ŋaniya yɛrɛ min b'i la, i ye ŋaniya siri su in na ka na wajulikɛyɔrɔ la. Ŋaniya b'i kɔnɔ ko n'i bɔra yan k'i bɛ taa i ka so. o ŋaniya min b'i kɔnɔ n'i bɔra i bɛ t'i ka so o ŋaniya e b'a ye e bɛ maga a la wa e b'a mankan mɛn wa e b'a kasa sama wa mais a b'i la n'o t'i la mɔgɔya tɛ se ka kɛ o tuma na ni ala fana ko k'ale bɛ yen k'a ti ye ko maga ti k'ale la ale kasa ti sama a goût ti dɔn o la i bɛ da a la k'a fɔ ko o se bɛ ala ye wa e kan ka dannaya bɛɛ sabati o kan. o la filɛ n'i ye ko dɔn n'i kɛra faamutigi ye i bɛ ala ye ni fɛn bɛɛ ye wa i bɛ ala ye ni kodɔn bɛɛ ye i bɛ ala ye ni hakili yɛrɛ ye.

jogo la ani dancogo cɛɲi na i b'u ɲɛ a bɛɛ la wa u ma surunya i la ni bonya ye u ka dɔnni t'i ta bɔ ahamadali basiru kureyisiyu madaniyu o de la n'i ye jogo jugu mɛn kira ka niveau la dɔrɔn a nkalontigiya a si tɛ tiɲɛ ye jogo jugu tɛ ala kira la fiyewu sallallahu aleyhi wa sallam. O de la u bɛ kuma dɔw fɔ u tafisiri kɛtɔ filiw don an bɛ ɲɔgɔn dɛmɛ ka ɲɔgɔn bɔ fili la a bɛ ka sɔrɔ a ma kɛ ni kɛlɛ ni masiba ko ni min yɛrɛ ko k'i b'a kɛ ni kɛlɛ n'o tɛ n'i ye kodɔnna ye e ka ka dɔnni ci de ɲini k'a fɔ e ma k'a fɔ ko wolola ka sɔrɔ a bɛ fɔ a b'a fɔ ta n'o don dɔrɔn abu jahali jalaki kun tɛ e fɛ a wolola min a sa la a bɛ b'a mɛn tafisiriw la i b'a mɛn karamɔgɔw da ko kira k'a jogo ka ɲi u yɛrɛ b'o fɔ an bɛɛ b'o kan ko jogo belebeleba tigi don nka i bɛ tila ka na n'u da e k'a jogo ma ɲi nka a ti fɔ da la u fɛ a bɛ i b'o dɔn mun fɛ komi n bɛna exemple dɔ de ta dɔrɔn sura dɔ la a camanba de bɛ yen n'an ko an b'o dɔrɔn kɛ walanna ye su in na an bɛ fɛ ka kira d'i ma di cogo min na a ka bangeni ko minnu kɛra ajayibu minnu kɛra mujiza minnu kɛra ma d'a la ni bɛ se ka don o kɔnɔ nka n bɛ n wasa ni kelen ye ou bien peut-être fila u b'a fɔ ko anw ka kira anw ka kira anw ka kira min ka wusa ni nabilahi isa ye o ye kerecɛnw ka kira ye u ka fɔli la anw ka kira min ka wusa ni musa ye o ye yahudiyaw ka kira ye u ka fɔli la ko kira o de ye ulul azmi cɛ duuru ala ye nabi ɲuman duuru ta kira duuru ta k'o fusaya ni kira bɛɛ ka tila ka kelen ta o la ka muhamadu de bila a bɛɛ ɲɛ sanyɛlɛ su kiraw ni nabi ɲumanw bɛɛ jɔlen jibirila bɛ yen mɛlɛkɛw bɛɛ jɔlen ala ko jibirila ma ko ordre di u ka jɔko fila seli jibirila ko ko a ye jɔko fila seli adama ko k'ale tɛ bila ɲɛfɛ ko muhamadu de bɛ jama laseli kira de ye nabi ɲumanw laseli bayitulu makidisi la a fa n'a mɔkɛw Ni fɛ ka mun f'i ye ala y'o bonya bɛɛ kɛ kira min ye tila k'a mɛn sura dɔ bɛ yen ko abasa wa tawala an jaahul a'ma n'i ye kuma in nacogo n'a fɔ cogo ye dɔrɔn n'i ma tafisiri lajɛ dɔrɔn i bɛ se k'a kɛ kira ye ka sɔrɔ kira ni yɔrɔ ka jan nin jogo sugu mana fɔ kira la silamɛ i bɛ décourager silamɛya la kɛnɛ kan kɛ e ma ye mɔgɔ minnu bɛ silamɛya nɛni u t'u kun fɛ o n'u bɛ silamɛya nɛni u bɛ perewu de ɲini an yɛrɛ ka kitabu kɔnɔ k'a da kɛnɛ kan hali cɛ min ye kira nɛni de ye salimani rusidi n ko silamɛ de kun don mɛ a ye silamɛw bugɔ k'u gosi ni yɔrɔ min ye a y'a ta silamɛya kɔnɔ. a b'i da se nin yɔrɔ ninnu bɛɛ ma ko kuranɛ yɛrɛ kɔnɔ ko kira yɛrɛ bɛ fiɲɛtɔw ni dɛsɛbagatɔw bɛ n'a ɲininka diinɛ la ko a mago foyi t'o la ko maga maabaw mana na k'a bɛ girin olu kan an yɛrɛ ka tafsiri sugu b'a fɔ dɛ bɛɛ b'a fɔ n'i ko i b'u bɔ a fili la ee wolola k'a sɔrɔ an bɛ tafsiri kɛ fa de b'e la i wolola k'a sɔrɔ an bɛ tafsiri kɛ foyi t'a to an ka nin bila n'a taara ka kalan kuraw kɛ a y'o kɛ an t'a ta ye

Ko a ye diinɛ nege minɛ parce que Muhamadu tun bɛ waajuli de kɛ sugufiyɛw la fan bɛɛ fɛ a ye kira mankan mɛn ani kibaru minnu bɛ dugu kɔnɔ a nana k'i jɔ n yɛrɛ ka na ɲɛɲini n bɛna don a la a taara kira ɲini fo a nana se kira jɔlen ma o y'a sɔrɔ ko kira ni maga maabaw bɛ kuma la an ka tafsiriw b'a fɔ cogo min
ko a kɛlen k'o ye Ko a ko a b'i gɛrɛ kira la ko a nana fo kira kɛrɛfɛ ko kira y'a ye minkɛ k'a ko kira ma ko nana baasi tɛ ko n bɛ fɛ ka don i ka diinɛ la
n bɛ fɛ i k'a don k'a fɔ i k'a walawala i la bi ko kira y'i kɔ don a la ko ka tila k'i ɲɛ sisi a kɔrɔ ko taa
kɔ donna ɲɛ sisira o la a y'a gɛn kɔ
la ilaha illallah muhammadu rasulullah c'est à dire aw bɛ ka nin yɔrɔ ninnu kɛ yɔrɔ fitinin ye silamɛ an ka jɛ an ka nin yɔrɔ ninnu bɔ silamɛya kɔnɔ wa tahsibunahu aynan wa inda llahi azimun aw bolo ko ko nɔgɔmani don mais ala bolo nin ye koba ye koyi e bɛ se ka t'i jɔ kira ɲɛkɔrɔ lahara ko mamadu e y'i ɲɛ sisi fiɲɛtɔ kɔrɔ
mɛ an ka kira yɛrɛ bɔ yen aw dɔɔni ni mɔgɔw ka sɔmi dɔ sɔrɔ ne la walima karamɔgɔ wɛrɛ la walima misiri alimami na ko alimami mago bɛ dɔrɔn ni mɔgɔbaw de ka denkundi bɛ a bɛ t'o la ni mɔgɔbaw ka subanseli bɛ a bɛ t'o la mɛ ni fantanw ta bɛ alimami tɛ taa jɔni bɛ seli o alimami kɔfɛ aw yɛrɛ ni ala cɛ maa bɛ seli o alimami kɔfɛ mɔgɔ jɔ ka bonyabaw kan tuguni ko alimami min bɛ maabaw de ɲini ka na misiri kɔnɔ ale mago bɛ waritigiw setigiw olu ka na misiri kɔnɔ mɛ fantanw mana na n'olu kumana a fɛ alimami b'i kɔ di
ko kira b'i kɔ di nin fantan na ko nin cɛ in nana ko kira y'i kɔ di hali u tun b'a fɔ k'a ko k'a bɛ kuma la fɔlɔ makɔnɔ ko mɛ k'a y'i kɔ di ko k'i ɲɛ sisi fɛnɛ
et puis karamɔgɔ b'a fɔ ko o ye kira yɛrɛ ka danaya de sabatitɔ ye ko parce que ko ni kira tun tɛ danaya mɔgɔ ye k'a tun tɛ nin yɔrɔ fɔ kuranɛ kɔnɔ ko a yɛrɛ b'i lagosi f'a bɛ tila k'a fɔ k'o yɛrɛ bɛ kuranɛ yɛrɛ tiɲɛtigiya ko kuranɛ ye tiɲɛ
e ni nin de b'an da kuranɛ la janfa a man ka da la yɛrɛ kuranɛ falen don danaya kuma dama dama la kira yɛrɛ ma taa kalan mɔgɔ bolo a sera ka na ni kuranɛ ye o kan ka mɔgɔ bɔ yɛrɛ olu kow ka ca o walanda ka

ci min b'a bolo ala de ka ci don k'a lase bon i ta tɛ fɛn min ye dɔ nana o ɲini i fɛ e bɛ se k'i ɲɛ sisi o tigi kɔrɔ a ma na wari ɲini a ma sanu ɲini a ma na muso ɲini i fɛ aa o ka gɛlɛn sa dɛ mɛ aw tɛ nin si analyse kɛ an kɔni karamɔgɔ b'a fɔ dɔrɔn k'a y'i ɲɛ sisi mɛ analyse tɛ kɛ nin si kan k'a sɔrɔ ni silamɛya jugu y'i tɛgɛ ta nin na aa Ablaye i b'a dɔn o don ko suwala ye min f'i ye ko ja tiɲɛ don ni mun y'a kɛ suwala ninnu ta ye nin tɛ se ka karamɔgɔkɛ dɔ ye ne ka tiɲɛ na segin ma a ko ten k'ale tɛ siya ye nka ko an kɔni bɛ tafsiri kɛ cogo min na dɛ ko ni silamɛ bɛɛ ye tafsiri kɛ ten ka kuranɛ kɔrɔ fɔ ten ko walahi u bɛ wo caman sɔrɔ ka don silamɛya la k'a lagosi k'a ti sɔn ayi anw ti sɔn Ablaye ni hakili ti sɔn a ma anw t'a la n'a ni hadisa tɛ bɛn anw t'a la
kuranɛ aya dɔ ka kuranɛ aya dɔ sɔsɔ o kɔrɔ fɔcogo tɛ tiɲɛ
Ablaye ni hadisa nana n'a ye ni kuranɛ ma na n'a ye hadisa jɛlen kuranɛ fana jɛlen anw bɛ kuranɛ ta anw bɛ hadisa bɔ wa hadisa mana jɛ cogo o cogo anw b'a ni hakili fana dalajɛ est ce que kira bɛ sɔn ka nin fɔ wa.
Ablaye an bɛɛ tugura mɔgɔ min kɔ ne tɛ sɔn kuma min ma ne ka ye ko b'o fɔ ne bɛ e kɔ o tɛ tiɲɛ ye ne tɛ se ka sɔn o ma ne b'o fili ji la. o de la abasa wa tawala k'a kɔrɔ fɔ aw ye su in na an bɛ kira de ka mawuludu kɛnɛ kan Ablaye aw kan ka dɔ dɔn kira ko la nin nin dɔrɔn bɛ se k'i nafa su in na abasa arabukan na cogo la ala ye a fɔ cɛ wɛrɛ de ma ko abasa ko cɛ in y'a ɲɛ sisi kuma in kɔrɔ de ye nin

nka ala k'o de ko cɛ in y'a ɲɛ sisi cɛ in y'i kɔ don fiyɛntɔ nalen a ma e b'a dɔn cɛ in ye jɔn ye usman bun mazun kira ka sahababa don sahabaw bɛ se ka fili mɛ kiraw tɛ fili o nana a ko abasa ala ko ten parce que fiɲɛtɔkɛ nana o de jɔlen sɔrɔ kira tun bɛ kuma la ale jɔlen don kira kɛrɛfɛ donc fiɲɛtɔkɛ nana a bɛ fɛ ka kuma kira fɛ sahabakɛ in ko a ma k'i jɔ fɔlɔ a bɛ kuma na fiɲɛtɔ ye cɛ ye a ɲɛ ti ko la fiɲɛtɔkɛ ko ko n bɛ fɛ ka kuma mamadu fɛ k'i jɔ fɔlɔ fiɲɛtɔkɛ bɛ ka tagali ni seginni min kɛ n'a bɛ fɛ ka taa kuma kira fɛ a pereselen don kira fɛ kuma la a nisɔndiyalen don a bɛ fɛ ka kuma kira fɛ a awujalen don cɛ in dimina a kɔ usumani bin mazun dimina a y'i ɲɛ sisi a y'i kɔ don a ko pourquoi e bɛ nin kɛ tan o tuma e man kɛnɛ donc ale sɔnja min kɛra fiɲɛtɔkɛ taara a ka so donc kira ma bɔ a kalama k'a fɔ fiɲɛtɔ dɔ kun nana k'a bɛna diinɛ ɲininkali kɛ kira ma bɔ o kalama fiyewu donc pour que kira ka bɔ a kalama jɔni de bɛna kira ladɔnniya alimul ghaibi wa shahadati kundow dɔnba ala ani seereyaw dɔnba ala ko bɛ kɛ ala min ɲɛna n'a b'a kundo dɔn o ala de bɛ se ka kira labɔ a kalama o de la ala ko jibirila ma k'a fɔ a ye k'a jɛɲɔgɔnkɛ usman bun mazun k'a y'a kɔ don k'a ɲɛsin fiɲɛtɔkɛ la ko kira ka fiɲɛtɔkɛ wele ka na min b'a fɛ a k'o fɔ a ka kan da a ka don silamɛya la baara in banna pewu pewu a bani u kalan u kalan

maabaya banna n'i ye mɔgɔ o mɔgɔ bonya dugukolo kan diinɛ in sira kan o bɛ ala kira kɔrɔ i n'a fɔ cɛncɛn misɛnnin kelen diɲɛ cɛncɛn bɛɛ cɛ n'i ye diɲɛ dɔnnibaa bɛɛ fara ɲɔgɔn kan k'a maaba bɛɛ fara ɲɔgɔn kan ka taa miseli ɲɔgɔnna su baji la o bɛ bɔ ni niyɔrɔnin min ye anw bɛ kira sɔrɔ yen de an t'a sɔrɔ jogo la an t'a sɔrɔ kɛwale la an t'a sɔrɔ foyi la o la aw bɛ sɔli muhamadu mustafa kan a bɛ an ka groupement mɔgɔw sera kɛnɛ kan dakuruɲɛ fila u kan ka d'u ma u kan k'o foli kɛ u kan ka taa yɔrɔ wɛrɛ sisan an bɛna mikoro d'u ma sɔɔni Sise n'ale bɛ wele ko siya sise dɔw b'a fɔ Ayidara ka sise ale bɛ yan ani dɔkitɛri hamiza mayiga an bɛ sɔli muhamadu mustafa somɔgɔw kan n'an sɔlila kira kan fo an ka sɔli a somɔgɔw kan sabu o fila gulonnen don ɲɔgɔn na e ma Shafi ka kuma mɛn wa.

Hali y'aw ɲini k'aw dɔgɔya fo ni mɔgɔ min bɔra silamɛya la dɛ n'o tɛ n'i bɛ silamɛya in kɔnɔ diyagoya ye i na aw ye i na aw tɔgɔ mɛn i n'a fɔ Zɛnɛbu kubura ko Yazidi ma a ko Yazidi kid kaidaka wa makir makraka walahi la yamuhu lahu zikirana.

Akhussu ahlal bayti ala a ko n ye aw de sugandi ka aw bonya ka aw jɛ nɔgɔ t'aw la fiyewu ahlul bayti de tɔgɔ bɛ kuranɛ kɔnɔ tan o la Shafi ko k'aw kanu ye wajibi ye ko ni mɔgɔ min y'aw kanu u k'aw kanu n'u t'aw kanu k'a to yen fardun minal kurani ko kuranɛ yɛrɛ de y'a wajibiya i n'a fɔ seli ni sun i n'a fɔ hiji ni jaka fardun minal kurani an Imam Shafi. La asalukum alayhi ajran illa al-mawaddata fil qurba. Aw kana wari di yan kira ko ten. Aw kana sanu di yan. Aw kana jaman di yan. Lulu ni marijana n jɛra bɛɛ kɔ. N bɛ min ɲini aw fɛ a ye kɛ n ka alubeti fɛ. N'aw kɛra o fɛ a ye ne kira sara. N ka kiraya sara. Ɔ Shafi ko ten. A ko k'o tuma na aw wasara bonya ye kuranɛ yɛrɛ y'aw bonya. ko ni mɔgɔ min ye seli jɔ ka tila ka ala yɛrɛ batoli kɛ ko n'o ma sɔli aw kan ko seli t'a ye sabu shafiya mazhabu la ni sɔlatu ma k'i ka seli kɔnɔ seli t'i ye maliki fɛ sunnatu muakkada don sunna gɛlɛmanba shiyaw fɛ yen wajibi don ni f'i ka sɔlatu kɛ ala kira kan k'a ka somɔgɔw

ko o de ye sɔlatu ye ko kira y'o fɔ ko an ka o de kɛ o ye sɔlatu ibrahima allahumma salli ala muhamadu wa ali muhamadu kama sallayta ala ibrahima wa ali ibrahima fo ka taa bila laban na wa barik ala muhamadu wa ali muhamadu kama barakta ala ibrahima wa ali ibrahima fil alamina innaka hamidun majid nka n'i y'o sɔlatu yɛrɛ la i b'a ye k'a fɔ ko kabakoba bɛ yen dabalibankoba cogo di. Salatu kɔrɔ de ye ko ka kisi ɲini ka dugawu ɲini k'a kɛ ala kira kan a n'a somɔgɔw bon e b'a fɔ ko ala ka sɔli kira kan a n'a somɔgɔw ko i n'a fɔ ala sɔlila ibrahima n'a somɔgɔw kan cogo min na bon ibrahima somɔgɔw jɔni de fɔra ala fɛ ko ibrahima somɔgɔw ibrahima bɔnnaw ala ye minnu kɛ kira ni nabi ɲumanw ni maabaw ni waliw ye Mais bɛ tila ka dɔw kumakan mɛn ko n'a fɔra alubeti kira somɔgɔw k'a musow de ko ko a bɔnna ninnu tɛ dɛ a bɛ min mɛn suwala ninnu da a bɛ min mɛn olu tɛ dɛ k'a musow de ko don k'olu de alubeti mais o fɔlɔla kira de la kira dɔrɔn mamadu dɔrɔn de muso kɛr'a ka alubeti nka diɲɛ tɔ si muso t'i ka alubeti sabu e tarawele e denw e denw

kira ye o fɔ sahabaw ye dingɛ tigɛ jugu ma se ka don yɔrɔ sɔrɔ bɛɛ nisɔndiyara salimani kɔrɔ sahaba bɛɛ ko ko n balima an ka mɔgɔ parce que ale bɔra fo farisi iraniyɛnw fɛ yen somɔgɔ wɛrɛ t'a la bɛɛ ko n ka mɔgɔ n ka mɔgɔ n ka mɔgɔ o tuma na bɛɛ ko n ka mɔgɔ kira

ala ko ten ko kafiri tɛ ni kunna sigi la abulayi maa si t'i bolo biri tile ɲɛ ma ni tiɲɛ fɔra ka ban sɔn min da ka di la o don n'i y'a mɛn kuma dɔnso da ko ni tiɲɛ fɔr'i ye k'i ka sɔn ko n'i ma sɔn ko n'a a kisɛ binn'i tulo kɔnɔ ko n'a falenn'i fari la k'i na sɔn.

Abulayi n'an sɔlil'u kan an bɛ sɔli kira jɛɲɔgɔn ɲuman bɛɛ kan o y'o yɔrɔ bannen ye donc an bɛna kuma di an balima ninnu ma n'olu tilala dɔrɔn an bɛ don walanda kɔnɔ direct Abulayi direct ka don Nuhun ka kulun kɔnɔ direct kira ba ko k'a ye min ye kira bangeyɔrɔ la Abulayi k'o fɔ aw ye. A bɛ diya Abulayi nin kɛnɛ ninnu sigi ye kira ko de kuma wɛrɛ minnu bɛ fɔ a kɔnɔ mɔgɔw k'o faamu kira ko mana na ni silamɛya kungo nana n'o fɔra kira ko kɔnɔ o bɛ faamu hakili la mɔgɔ dɔw ko ko mawuluju su k'an ka kuma caman taara politiki sira kan an ma taa politiki sira kan dɛ anw kumana jamana jɔli sira de kan sabu n'an ma kuma a kan an ɲɛ bɛ ko dɔ la n'a nana nin wajulu in tɛ sigi yan ni politiki kɛcogo ma ɲɛ dɔrɔn wajulu tɛ se ka kɛ ɔ n'o kɛcogo de ɲɛna wajulu ɲuman bɛ se ka kɛ e bɛ bɔ i ka so lafiya la ka segin lafiya la o de la an bɛ to ka kangari da dɔw ye ɔ minnu bɛ ko dɔw la an ye kangari da k'u bilasira sinon jugu t'an ye o jugu ti k'an ye anw ko maliyɛn bɛɛ.